desanburu kalo tile saba banakabugu la ka kɛɲɛ ni an karamɔgɔ cɛrnɔ malik baro ka visiti ye an ka nin zawiya belebele in kɔnɔ n'o de ye shek mudir baba drame ka zawiya ye i k'a dɔn k'a fɔ kalandenw ani kanuɲɔgɔnw farala ɲɔgɔn kan ka ala subahana wataala bato ka wazifa kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka wazifa duman kɛ ni ka tila ka laseli ɲumanw kɛ min bɛ kalandenw jidi ni ka tila ka karamɔgɔw yɛrɛ nafa an ye min sɔrɔ o kɛnɛ kan an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ a ko ala ni hakɛ min ka kan ka min na ala min ka san kɔrɔtara

sɔli min ka kan ni alakira yɛrɛ jɔyɔrɔ a n'a kadira ye ala yɔrɔ subahanahu wa taala sɔli min bɛ kɛ sababu ye ala k'an jiidi halisa alakira dɔn na subahanahu wa taala sɔli min n'o bɛ alakira ka hakɛ n'a ka kadiraw kofɔ n'o ye kadira kɔrɔtalenba in ye ala yɔrɔ subahanahu wa taala k'an bɛ seli a so denkɛ sanumanw kan a n'a ka sahabaw minnu fana ye sahaba ɲumanw ye minnu maa fɔnisirew maabaw don ala yɔrɔ ko ala subahana wa taala k'a ka diɲɛ jidi n'o y'a yɛrɛ jaati jaati ka diɲɛ ye an karamɔgɔ n'an ka ɲɛmɔgɔ n'o ye sheikh na ahmed tijani ye radiyallahu taala anhu wardahu anna bihi

a ko nin ye ɲɛna min filɛ nin ye n'o cɛ ka ɲi kosɛbɛ a ko nin ɲɛna min filɛ nin ye ni cɛɲɛ dan don a ko nin ɲɛna min ni nɔɔrɔba de b'a la baara ni barika fana de bɛ ɲɔgɔn na a ko sigi don wa ɲɛna don fana ɲɛna min siga si t'a la ko alakira salalahu alehi wasalama b'an nɔfɛ a la ko alakira sɔrɔ sɔrɔ n'a ka kalifaw ani mkɛ jama fan caman u b'a nɔfɛ ni yɔrɔ in na a ko cogoya kelen na fana alakira sɔrɔ n'o y'a mɔden a n'a ka kalanden a n'a ka kalifa n'o sɛina amadu tɛ ja yɔrɔ ja ta a fana ka min sanu b'a nɔfɛ ni sigi na yan a ko ko anw danganiyalen ninnu danganiya tiɲɛ tiɲɛ na k'a fɔ kuma min fɔra ko tiɲɛ don wa siga si t'a la a ko ni ko in kɛra ten wa a dun fana bɛ ten nin fana siga si t'a la a ko o y'anw wasa o y'anw bɔ a ko nin sigi min filɛ siga si t'a la a bɛ maa nisɔndiya a bɛ maa ɲɛnafin bɔ wa barika de b'a la nɔɔrɔ de b'a la hɛrɛ b'a la a ko nin sigi min filɛ a tɛ sɔrɔ ala t'a don mɔgɔ garijɛgɛ la ko n'a bɔra ala yɛrɛ subahana taala yɔrɔ n'a yɛrɛ ka mago donni a ka jɔn ma ni ala y'i jate a kɛr'i fɛ wa ala subahana taala bɛ ɲɛni ma n'a ka nɛɛma o de b'a to sigi ka don garijɛgɛ la

k'a kɛnɛ ka yeda ye min i b'a ye k'a fɔ minnu ɲɔgɔn sɔrɔ jɔnw don n'o ye ala jɔn ɲumanw ye minnu kɔnɔna jɛlen don ala ye subahana wa taala u ka ala jɔnya kɔnɔ u kafora ala ka misiri ni ala ka so kɔnɔ u ma sigi foyi kama fo ka ala ko suma ka ala barikada k'a wale ɲuman dɔn
ko sigi in kɔnɔ u farala ɲɔgɔn kan u bɛ ka kuranɛ kalan u bɛ ka ala yafa deli ka b'u ka jurumu ma u bɛ seli de kɛ ala kira ba muhamadu kan sallallahu alaihi wa sallam u b'u yɛrɛ ɲɛnajɛ k'u yɛrɛ nisɔndiya ni ala kira sallallahu alaihi wa sallam ka madu n'o y'a majamu kan sanumaw ye a duman duman u b'u yɛrɛ ɲɛnajɛ n'o ye
a ko ni maa o maa ni e bɛ hɛrɛ ɲini maa min bɛ barika ɲini maa min bɛ jiidi ɲini ala ka sɔnni n'a ka nɛɛmaw la a ko e ka taa ni ka segin kɛ ninnu kan k'i kɛ sigiyɔrɔ ye ani taa yɔrɔ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ tiɲɛ tiɲɛ na.

min hada fi nazari ana a ko an bɛ diɲɛ min na n'an bɛ nin waati min na nin diɲɛ in kɔnɔ ko diɲɛ in falen don fitina ko la diɲɛ in falen don masiba ko la diɲɛ in falen don lajarabili ko la a ko silamɛ bɛɛ mago bɛ kɛlɛkɛminɛ na i mago bɛ tangana na min bɛ kɛ k'i tanga a ko k'ale ka jate la an tɛ se ka tangana si sɔrɔ an ka diinɛ in kɔnɔ min tɛmɛnen don nin kan o y'ale ka faamuya ye a k'a sabatira hadisa la hadisa min ka kɛnɛ

a ko k'a sabatira hadisa la hadisa min ka kɛnɛ a ko hadisa in dɔnnen don hadisa kitabu la hadisa jan don nka hadisa in bɛ boli min kan a ko ala ka mɛlɛkɛw bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan ala ka sow kɔnɔ u bɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔw la ni ka kuranɛ kalan ka ala ko suma ko ala ka mɛlɛkɛw de bɛ bɔ k'u lamini fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'o ye hinɛ mɛlɛkɛw ye o mɛlɛkɛ kelen ninnu ala subahana taala b'a kɛ sababu ye ka mafa ani masigi ani dusukun sabati don o dusukun na n'o ye nɔɔrɔ ni kanda ye

a ko nin tarika min filɛ nin ye k'u y'a kɔrɔsi an ye u y'a saniyalenw a saniyalenw yɛrɛ jɛlen pasi pasi u y'o to an ye i n'a fɔ a bɔra Cheikh Tidiane yɔrɔ radiyallahu taala anhu fo ka taa s'an ma k'u ma yɛlɛmɛni kɛ u ma falen kɛ u sabatira o kan fo ka taa don anw yɛrɛ fana bolo yɔrɔ min ko Ala k'u sara hɛrɛ la.

a ko i n'a fɔ an b'a dɔn cogo min ko silamɛya ye piliye ye piliye duuru ye a jɔlen don sen duuru min kan ko fɛn tɛ b'o la wa fɛn fana tɛ far'o kan a ko nka baara tɔ ninnu a bɛɛ ye ɲumanya baara ye a bɛɛ ye hɛrɛ baara ye wa a bɛɛ ye ala jɔnya de ye ka ala bato ni o baaraw de ye ko foyi t'o kɔ tarika in fana b'o cogoya kelen na

a ko dɔ de min an fa ni nin zawiya in sinsin a n'an karamɔgɔ min y'a sinsin a ko ala ka hinɛ a la n'o ye sɛk baba darame ye ala ka diɲɛ b'a ma a ko ninnu ye maa ye minnu tarika yɛrɛ piri piri piri piri a original yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ bɛ maa minnu bolo kote kelen fɛ a ko kote kelen fana fɛ tuguni k'i bɛn'a sɔrɔ ala y'u sɔn dɔnni na tuguni a y'u bonya n'a ye n'o ye lasiraru ye n'o ye ala tɔgɔ ye n'o ye dabini nafamaw ye o fila bɛɛ lajɛlen ala y'u kafo k'u d'u ma nka u ye danfara don nin fila ni ɲɔgɔn cɛ u m'a ɲagami ɲɔgɔn na

a ko ni maa min nana o cɛkɔrɔba ninnu ma ko Cheikh Baba Darame n'a ɲɔgɔnw Ala ka hinɛ u la ko n'i nana kalandenya hukumu kɔnɔ u b'i bila kalandenya sira kan nɛti nɛti nɛti k'i réglé k'i bila sira kan sira min b'i lase Ala ma f'i yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ i ni kanda bɛ ɲɔgɔn fɛ i ni Ala ka nɔɔrɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i nana fana k'i bɛna lasirali ɲini i bɛna dɔnni wɛrɛw ɲini i bɛna faamuya wɛrɛw ɲini o fana u b'o fana d'i ma a di cogo la ka bɔ sa ka n'a sɔrɔ u ma nin fila u m'a ɲagami ɲɔgɔn na k'ale y'u kibaruya de mɛn u kan ale y'u dɔn n'o de fana ye ko Cheikh Baba Dramé ɲɔgɔn ka ca tarika in kɔnɔ an ka cɛkɔrɔba ɲuman sanumaw na minnu jɔra an ye nin jɔyɔrɔ in na a ko masiba min sɔrɔla bi ani balawu min jiginna bi ala k'an kisi a ma o de y'a ye k'a fɔ ɲagami kɛra nin fɛn fila in na i tɛ ka danfara dɔn ka b'u ni ɲɔgɔn cɛ tuguni

A ko tarika kɔrɔ tɛ k'a fɔ dɔrɔn adamaden tuma o tuma e kɔni bugulen nin dɔrɔn misiri kɔnɔ dɔrɔn ani zawiya kɔnɔ dɔrɔn i tɛ bɔ tuma o tuma i kurulen i ka kɔlɔsi kan dɔrɔn tuma o tuma i ka baara bɛɛ lajɛlen ala wele ko la ko tarika mako bɛ cɛw de la maa minnu maa cɛsirilenw wulikajɔ bɛ maa minnu na maa minnu maa kologɛlɛnw maa tiɲɛtigiw bɛ maa kisɛw don

a ko ko ŋaniya minnu b'an na ani dusu minnu b'an na an k'a lamaga k'a lamaga k'a yuguyugu k'a yɛlɛn sanfɛ an kan'a to ka to duguma fiyewu fiyewu fiyewu
a ko ko duwawu minnu bɛ yen ko duwawu bɛ sen na wa insha allah duwawu minnu jaabilen don a ko nka sarati min tora dɔrɔn an ka ko lamaga dɔrɔn an k'a yuguyugu
ko alakira sallallahu alaihi wasallam ka sahabaw k'olu de ye jamakulu min ka fisa ni jamakulu bɛɛ lajɛlen ye nin diinɛ in kɔnɔ olu de ka fisa
a ko wa ala y'u kunnadiya olu ye sɛku min sɔrɔ o de ka fisa ni sɛku bɛɛ lajɛlen ye ala ka danni nin kɔnɔ u ye ladonbaa min sɔrɔ n'o ye lamɔbaa min sɔrɔ o de ye murabi min ka fisa ni bɛɛ lajɛlen ye ala ka danni kɔnɔ o jɔn ye o ye alakiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam

n'o ye kibaruya min sɔrɔ o bɛ taa d'ale ma n'ale fana y'o lamɛn o bɛ to foro la yen donc ale fana bɛna ka na lamɛnni kɛ u bɛ tour tour de kɛ foro ni alakira lamɛnni ni ɲɔgɔn cɛ u b'a bɔ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ pour que foro baara kana taa k'u dan wahi fana taa k'u dan u k'a fila bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ.
a ko sahaba tɔw fana bɛ ten u bɛɛ tun ye cɛw ye cɛ minnu cɛ fangatigiw cɛ kisɛmaw don maa wulilen don maa jɔlen don k'u tun tɛ sigi dɔrɔn k'u yɛrɛ wasa don k'an bɛ alakira kɔrɔ sallallahu alaihi wasallam an bɛ ka barika ɲini alakira bɛ dugawu k'u ye a bɛ ala deli allah allah allah ko la u tun b'o kɛ mais u tun bɛ wuli ka dɔ fana kɛ ka diɲɛ ɲini

aw bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam nalen madina a ka nin sigi barikama in kɔnɔ k'a ye mun kɛ a ye balimaya a y'o de kala k'a don ansaru ninnu ani muhajiruna ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ansaru cɛ kelen ta ka muhajiru cɛ kelen ta a b'a fɔ e ni karisa ye ɲɔgɔn balima a ye ba kelen fa kelen ɲɔgɔn ye a ye ɲɔgɔn dɛmɛ hɛrɛ ni tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen n y'aw kalifa ɲɔgɔn ma alakira y'o baara kɛ ko alakira sallallahu alaihi wasallam a ye abdurahman bin awfi ani ansaru bɛɛ fana kalifa ɲɔgɔn na o kalifa cogo la a ko o jɛ min filɛ o tun ka girin ni ba kelen fa kelenya ye o de tun ye danbe ani relation min ka girin n'a bɛɛ diɲɛ kɔnɔ ka bon ka tɛmɛ ko a t'o fɛn t'o bɔ a ko tuma min na abdurahman bin awfi a n'a jatigikɛ n'a balimakɛ ansaru u ye ɲɔgɔn minɛ o y'a wele ka taa a ka so o k'a ma ayiwa n ka denbaya filɛ n musow filɛ nin ye ni min ka d'i ye muso na a fɔ n ye ne b'o labila n'o ye ida sigi kɛ ka ban e b'o furu wa n ka nafolo ani ala ye fɛn o fɛn di yan hɛrɛ la n b'a bɛɛ tilan a tilancɛ y'i ta ye i b'o minɛ i b'i débrouiller a tilancɛ ye ne fana ta ye a ko la ko ala ka barika don i ka nafolo ala k'i sara hɛrɛ la a ko ne mago bɛ min na i ka sugu yɔrɔ jira n na i ka fɛɛrɛ kɛ n bɛ se ka baara kɛ n yɛrɛ ye cogo min ne mago b'o de la a donna a ɲɛ ka sugu yɔrɔ jira a la tile kelen tile fila dɔrɔn a ka kekuya n'a ka fɛɛrɛ kɔnɔ a sera ka fɛn dɔ labɛn ka fɛn dɔ sɔrɔ a yɛrɛ ye a ko nin de ye cɛ ye nin y'a kɛcogo fana ye

nin tile filanan bɛ tununna min ye i tun bɛ yɔrɔ jumɛn ɛ ko alakira hamdulillah ala ye nɔgɔya kɛ n ye furu yɛrɛ min fana kɛ tabarakallah n ye si kɛ awɔ
k'o tuma e ye nin min kɛ i ye invitation kɛ i ye walima kɛ wa i ye mɔgɔw wele k'u bɔ a kalama ka dumuni kɛ nisɔndiya jira wa a ko ko n m'o kɛ fɔlɔ ko bɛn walima kɛ wa ne yɛrɛ fana b'i ye walima in na inshallah n b'aw nɔfɛ a la

ko Cheikh Tidiane fana ka kalandenw a n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen olu fana tun bɛ nin lahala kelen de fana kan a ko kalifa fɛn o fɛn b'an ka nin tarika in kɔnɔ ani mukadamu fɛn o fɛn bɛ yen n'i y'u ka biografi n'i y'u ka ɲɛnamaya ye k'a kalan u balola cogo ani u ka ɲɛnamaya kɛ cogo min k'i bɛn'a sɔrɔ tamaman ala kira ka sahabaw tun bɛ cogo min fana tun bɛ ten de fana

a ko an ka shɛku de n'o ye shɛku babakari si ye alhaji maliki si ye ala ka diɲɛ b'a n'a bɔnna bɛɛ lajɛlen ma an'an ka cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛlen k'a dencɛ kɔrɔba min tun bɛ yen u b'a fɔ a ma sɛrin babakari si babakari si a ko ko ale tun bɛ tan a fana tun y'a ka kalandenw lamɔ nin lamɔ cogo min ala kira ye sahabaw lamɔ cogo min shɛku tijani radiyalahu taala anhu y'a ka kalandenw lamɔ cogo min sɛrin babakari si fana y'o de ta

a ko k'ale b'a dɔn furakɛ min ko ŋaniya ɲuman b'u la dusu sanuman b'u la an bɛ fɛn baw la ɲini fana a ko a b'a ɲini ala subhana taala la ko ŋaniya ninnu ala k'a tiimɛ ya rabi ala ka barika don a la ka barika don sɔrɔ la ko nin zan bɛ ɲɔgɔn an ka se ka jɔ fan bɛɛ fɛ tarika tijaniya ye an ka se ka kobabaw kɛ k'an ka diinɛ dɛmɛ n'a ye ka kobabaw kɛ ka ala kira lafasa n'a ye ka kobabaw kɛ ka shɛku tijani yɛrɛ k'a kunnawolo ni ka tarika tijaniya ye k'a jɛnsɛn n'a ye f'a ka dɔn k'a fɔ k'an bɛ tiɲɛ tiɲɛ na
a k'a bɛ min ɲini jeunes fɛ k'u ka silamɛ bɛɛ lajɛlen bonya ka bɛɛ gasi sigi ala ka danfɛn bɛɛ lajɛlen bonya ka k'an yɛrɛ an ka maa bɛɛ lajɛlen bonya an ka bɛɛ jate an kana maa si dɔgɔya a ko maa o maa ye maa ɲuman ye maa o maa ye maa ɲuman ye a bonya n'a ka jate k'a yɛrɛ k'a jate ko maaba don
a ko fɛn min ye tarika yɛrɛ dungew ye ani tarika yɛrɛ mɔgɔw ye olu bonyani an'u gasi sigi an'u ka hɔrɔma tangani k'o ye tarika in donni sariti dɔ de fana ye
a ko sariti tan ni wolonwulanan tarika in kɔnɔ k'u b'a fɔ a bɛ wajibiya kalanden kan n'i k'i bɛ nin tarika in minɛ ko fɛn o fɛn de ye tarika in maakɔrɔbaw ye a karamɔgɔ a ɲɛmɔgɔ ye a n'a kalanden ye i k'a bɛɛ lajɛlen bonya i k'a bɛɛ lajɛlen gasisigi i k'a bɛɛ jate i k'a bɛɛ sankɔrɔta a ko a b'o cogoya kelen fana ala ka walijuw ni maa o maa ni ala teri don ala jɔn ɲuman don nin bɛɛ bonya ka kan ka kan yɛrɛ
A ko min balen don tarika la dɔrɔn o de y'a ye k'a fɔ ko i bɛ barika ɲini kɛ ou bien i bɛ nɔɔrɔ ɲini kɛ ka bɔ maa wɛrɛ la maa min tɛ tarika mɔgɔ k'o de balen don
k'o dɔrɔn de ye fɛn ye fɛn min balen don an ni mɔgɔ tɔw ni ɲɔgɔn cɛ

a ko k'an b'u bonya an b'u karama an b'u sankɔrɔta waliju tɔ minnu tɛ tarika mɔgɔ ye fiyewu a ko nka barika ɲini ani nɔɔrɔ ɲini o bɛ ta dɔrɔn sɛki tijani radiyallahu taala anu ale kelen don a n'a ka kalanden minnu bɛ yen a n'a ka nɔɔrɔ jiginna sira minnu fɛ a ko k'a bɛ ta fana sahabaw bolo n'o ye alakira jɛɲɔgɔn ye ani ala subahana wa taala ka nabi ɲumanw a fana olu fana ka nɔɔrɔ ɲini ka barika ɲini yɔrɔ dɔ ye a ko nin fɛn ye fɛn min ni mɔgɔ hakili minɛ wa logique de fana don min' kɛ cogo fana ye

sɛku k'a bɛ hakɛto ɲini sɛku Muniru fɛ a ko k'ale de an ka ɲɛmɔgɔ ye nin yɔrɔ in na ale de ye zawiya in fana maaba ye an b'ale de ka yamaruya n'a ka bonya n'a ka karama kɔnɔ k'a bɛ min diɲɛ ɲini a fɛ o de y'a ye k'a fɔ ko sigi na ko sirifi caman bɛ yen min ye alakira mɔdenw ye minnu nana ka na bɛn ni sigi in ye k'a tun ka di ani sɛku Muniru ni siraji silamɛw ka hadaya fara ɲɔgɔn kan an k'a di an ka sirifiw ma an k'a tila u ni ɲɔgɔn cɛ a ko sabula n'an ye sigi ɲa kɛra k'a fɔ k'an bɛ seli a ka ca ala fɛ tuma dɔ i bɛna sɔrɔ jama bɛ kɔmanse ka yɛrɛkɛ a ko an b'o kɛ ka ala ɲini n'a ye subahana wa taala an b'o kɛ k'an ma diya ɲini ani diya ɲini alakira sallallahu alaihi wasallam ka hadara barikama in na ni k'an masurunya alakira n'a ye k'an ma diya alakira n'a ye k'an k'o kɛ k'o de tun ka ɲi ko ala ka nin sabati amina yarabi

ayiwa k'o kɛcogo in ti sɔrɔ f'u kana faamu kala kalan k'aw dɛmɛ ko Cheikh Hamza ko Cheikh Muniru ka zawiya in bɛ lamɔli kɛ cogo min ko ten yɛrɛ de don o de bɛ laɲini in lase ko hali ni maa min t'a dɔn n'i donna misiri in kɔnɔ dɔrɔn i b'a nɔɔrɔ yanga ye n'i donna yɔrɔ in na dɔrɔn i b'a ye o ko in suma bɛ don i nun na ala k'o kɔlɔsi amin ala k'a kɔlɔsi ko ayiwa Cheikh Hamza ye min fɔ a ko o fana bɛɛ kɔfɛ a ye nin yɔrɔ in kɛ sɛki tijani mɔdenw ka jigin yɔrɔ ye k'a bɛ fɛn sɔrɔ min ka ca ni nin bɛɛ ye insa alahu taala ko ko amin amin ko o donnikɛla minnu jɔlen don nin lamɔni na n'o ye Cheikh Al Hussein Jakitew n'a ɲɔgɔnnaw ye ala k'u kɛnɛya ala k'u sabati na u kalanna u ni maa ɲumanw ye ɲɔgɔn ye wa u ye tiɲɛta sɔrɔ olu la fɛn ɲuman ni nɔɔrɔma ninnu u y'o sɔrɔ ka bɔ o maa ɲumanw na kabini misira ani Seku Muhamadul Hafizi ka misiriw ye ɲɔgɔn jɛɲɔgɔnya masadiru a ka kalanden kɔrɔba ninnu a ye kalan k'u bolo wa a ye dɔ sɔrɔ u ka nɔɔrɔw la a n'o seginna ka na a tun bɛ se k'i wasa don a yɛrɛ la n'o ye nka a m'a kɛ ten dɛ maa ɲuman o maa ɲuman nana n'a y'a sɔrɔ o tigilama Seku Tijani ka yamaruya kɛrɛnkɛrɛnnen b'o bolo i b'a ye a bɛ na a b'o jɛɲɔgɔnya a bɛ dɔ sɔrɔ yen fana k'a yɛrɛ bɛ min seereya k'o ye Jakite ni ale karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ de n'o ye Seyidi Alaji Muhamadu Mansuru ye radiyallahu taala anhu N'i y'a ye a n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ k'a ye kalan k'o de bolo o de y'a lamɔ fo ka na se sisan ma ayiwa ayiwa Seku Alusɛni Mayiga k'i ye fɛn min fara ɲɔgɔn kan k'i t'a di sa mɔgɔw ka dɔ sɔrɔ a la a segin silamɛdenw ma sa u fana k'u yɛrɛ nafa n'a ye aywa amin amin amin ko nin zawiya in bɛ yan an ka arajosow n'an ka telesow bɛ yen yɔrɔ caman wɛrɛ bɛ yen a tɔ tora de ka ladegeli ɲuman kɛ ka mɔgɔw bilasira ka lamɔcogo ɲuman kɛ yalasa suluku in bɛ se ka ɲa ka taa wa ko anw funankɛninw fana an ye occasion ɲuman sɔrɔ ko nin technologie min nana bi fɛn kelen a bɛ se ka jɛnsɛn ka yɛrɛkɛ ka taa fan bɛɛ ko n'an y'an cɛsiri anw de bɛ nafa sɔrɔ a la ka tɛmɛ ko min tora an ye an k'a kanu ka tila ka tigɛ a kan ka dusukunnasiri ɲuman sɔrɔ k'ayiwa k'ale dun ɲɛ b'o la funankɛnin ninnu ɲɛw kan ɔ ko n'a fɔra denmisɛnninw maakɔrɔba minnu m'a ɲɛdɔn fɔlɔ aw kana aw yɛrɛ b'o denmisɛnninw kɔnɔ koyi maakɔrɔba min t'a ɲɛdɔn fɔlɔ Ɔ i bɛ si in ta k'o dɛn kɛrɛfɛ o tuma i bɛna fara denmisɛnninw kan parce que ko anw fɛ Mburu yen sunkalo tile tan ni wolowula ale bɛ kuranɛ lasigi o tuma de a bɛ a bɛ barika kɛ ni Gazuwatu Badiri min kɛra o don ani kuranɛ jiginna o don in na ko n'u nana denmisɛn minnu bɛna o ɲɛɲini a bɛ nin jamakulu ɲɔgɔnna bɔ i b'a ye u ka walahaw de denmisɛn bɛna kalan kɛ numéro de bɛ kɛ walahaw la u bɛna kalan daminɛ fitinin ninnu cɛmanw bɛ bila fan kelen fɛ musomanw bɛ bila fan kelen fɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ bila karamɔgɔ dɔ ɲɛkɔrɔ ko don dɔ sunkalo tile mugan ni tile tan ni wolonwula a sigilen bɛ ka o baara in kɛ denmisɛnninw nana ka na i madon a kɛrɛfɛ ko mɔgɔkɔrɔba dɔ bɛ yen dɔɔnin de b'a jɛ san bi seegin na a nana fana ka walan b'a bolo a y'i kuru cɛrno ɲɛkɔrɔ cɛrno ko o tuma e ni denmisɛn dɔ de nana wa a ko ne yɛrɛ nana kuranɛ a ka donda n k'a daminɛ bi ee cɛkɔrɔba min ye mɔdenw sɔrɔ i ɲɛ b'a la de a ɲɛ bɔra denmisɛnninw ta in fɛ a fana mago b'a la a nana a ɲini est-ce que cɛrno ko donna anw bɛɛ farala e kan bi an bɛɛ kɛra ɲɛɲinibagaw ye Ko cɛkɔrɔba min ka kɔlɔsi b'a bolo san bi e bɛ ka baara min kɛ tijaniya b'i bolo i mago donnen don a la kana sɔn nin walanda ninnu ka taa k'i to yalasa i bɛ min kan i k'a dɔn fɛn min don ko diinɛ in f'a ka ɲɛdɔn de n'i tɛ min ɲɛdɔn i tɛ se k'o labato min ala ka ala dɔn nɔgɔya an ye an dusukun kɔnɔ an k'a dɔn an b'a bato cogo min ko o de bɛ diinɛ in na o de bɛ tarika in na ala ka kɛ dɛmɛbaga ye